Saludi Pipius! Beni torraus! E intzandus ita mi contais? Eis fatu a bonus po po is festas? Babbu Natale passau esti? Mancu mali, seu prexada meda. S'apu fatu torrai poita si 'olia contai un'atra storia, un'atru contixeddu, piticheddu piticheddu, sigomenti fra una pariga 'e disi est sa festa de is Tresu Reis, sa Befana, apu aciapau in internet unu contixeddu chi chistionat propriu de sa Befana, o mellus de su atu de sa Befana, de su pisitu de sa Befana. E duncas, immoi ascutai beni beni custu contixeddu e agoa si torraus a biri innoi? E feus umpari unu traballeddu, un'atru traballeddu facili facili facili. E intzandus immoi ascutai e si bieus apagu. S'istòria de su atu de sa Befana. Unu tempus is gatos fiant totus tigrados. Unu sceti fiat de colori nieddu, fiat cussu de sa Befana chi dd'acumpangiat sèmpiri in is biagius suos. A caddu de s'iscoba biiat dae incue in artu logos bellos a beru. Su pisittu fattu fattu si domandàt cumente fiat sa vida de is omines. Difatti candu acabàt su tempus de sa Pasca de is tres res, issu dormiat tot'annu cun sa coga un'ispètzia de letargu abetende sa notte de su ses de Gennàrgiu de s'annu infattu. Una notte su gattu, in su biagiu a giru de su mundu cun sa mere sua, si fiat acaradu unu pagu de prus pro biere melus su mundu e nd'aiat fattu ruere unu donu dae su saccu abertu. Sa Befana si nde fiat sapia giai luegos, Ma no si fiat arrenegada prus de tanti e aiat naradu a su atu, In milli e prus annos de biàgios no fiat mai acontèssia una farta diaici, ma a custu pipiu tocat a ddi donare calchi cosa, e duncas b'as a andare tue. E aici su attu fiat abalestradu a intru de una tziminera e cando lompet in sa coghina incomintzat a tussire pro more de sa chinisa. Sa familia ddu castiat ispantada, ma su pipieddu fiat a itzerrios de sa felitzidade. Ita cosa bella, un'amigu, totu pro mene! Su babbu e sa mamma no aiant àpidu coro de ddos ispitzigare e dae cussa die is gatos no sunt prus tigrados sceti, pro ite in arregodu de cussu donu bi sunt gatos nieddos puru. Est pro cussu ca is gatos nieddos potant sorte pro ite sunt unu donu de sa note màgica chi is bisos si podent aberare.
Torraus? S'est praxia custa storiedda? Fiat bellixedda, berus? Immoi depeus cumentzai a fai su traballeddu po fai custa befana in origami o a su mancu sa conca est fata cun sa tecnica de s'origami. Ddu connosceis s'origami? Est una tecnica giapponesa particolari chi pieghendi in unu certu modu un'arrogu de paperi fait cumparessi formas particolaris. Deu cun custa tècnica apu fatu sa conca de sa befana e acoa dd'apu incollada in pitzus de unu suportu de cartòciu. E duncas apo a fai custa befana chi podit serbiri mancai de apicai in foras de sa pota, si serbit Prima de totu un'arrogu de paperi cuadrau cuadrau perfetu m'arrecumandu eh deu dd'apo fatu mannu prus o mancu trinta po trinta ma podit bandai beni prus piticu puru a una banda est de colori blu de colori asullu e a s'atra parti est biancu est unu arrogu de paperi po imbodicai is arregallus est cosa de reciclu Poi mi serbit unu cartòcio, eus nau po ci incollai a pustis sa befana, un'atru arrogu de paperi cuadrau chi deu apu giai comentzau a colorai po velocizai is cosas, chi si serbit po fai sa scova de sa befana. Poi si serbit colla stick, ma andat beni cussa vinilica puru, e fintzas colla callenti. Poi una steca de gelato po sempri po fai sa scova, is ferrus, unu pennarellu tipu uniposca, su miu est a colori de prata argentato, ma podit andai beni a colori 'e oru o su chi teneis, poi unu lapis e cuatru pennarellus, unu asullu, unu grogu, unu a colori 'e rosa e unu nieddu. Moi cumentzaus a traballai. E intzandus po primu cosa depeus pigai s'arrogu de paperi mannu, in su casu miu de sa parti bianca, e ddu depu prima de totu piegai a metadi diaici po fai unu triangulu, E pustis chi apu fatu su triàngulu depu fai atrus dus triàngulus diaici ponendi sa parti unu latu de su cuadrau in su mesu e mi depu fai una specia de barchitedda, de barca a vela Poita sa tècnica de s'origami est totu fata diaici de piegas, piegas chi depint èssiri possibilmente perfetas. Poi una 'orta chi apu fatu diaici dda giru e custa parti in prus dda giru ancora un atru triàngulu e dda pongu a parti 'e palas diaici. Immoi in sa pati obeta depu oberri cichendi de de fai atrus dus triangulus rettangulus perfettus prus est perfettu prus sa piega est perfetta mellus essit su bessit su origami una orta chi apu fattu custu depu girai E immoi mi depu portai custa punta de innoi fintzas a custa punta de innoi. E sa propriu cosa depu fai a custa parti. Est facili eh! Poi fatu custu mi dda giru, custa est giai sa faci de sa befana e innoi asuta in sa bravitedda nel mento ddi fatzu un'atra pieghitedda diaici, spaciau, custa est sa faci de sa befana. Immoi una 'orta chi apu fatu custu ddi depu disegnai sa faci e duncas is ogus cumenti si praxit a bosatrus. Is ogus, su nasu de Befana e sa buca unu pagu sdentada de becitedda cun dus dentis diaici unu pagheddu simpatica. Poi chi 'oleis podeis pintai siat is pilus chi sa faci e duncas po sa faci ap'a imperai su colori de arrosa Deo fatzu una cosa a lestra e seu imperendi unu unu pennarellu però chi 'oleis podeis imperai fintzas su pastello a cera o unu colori unu lapis colorau accuareddu su chi si praxit de prus opuru chi imperais unu arrogu de de cartòciu a colori de arrosa no nc'est abisòngiu de ddu colorai, depis sceti fai sa faci, duncas is ogus, su nasu e sa buca e su giogu est giai fatu. Deu immoi tengu unu pagheddu de de pressi ma bosatrus ddu depeis fai unu pagheddu prus cun calma No di aici a lestru. Depeis imbussai beni beni totus is spatzieddus biancus. E possibilmente circai-sì de colorai totu in d'unu versu e no unu pagu a dereta e unu pagu a parti 'e manca, cumenti seu fendi deu. E sceti po si fai po si fai a biri ita depeis fai po is pillus depu imperai custu pennarellu a colori de prata poita est est becia sa befana e duncas is pilus funt murrus e custu est su sa parti de s'origami sa faci spaciau custu mi pigu su s'arrogu de cartociu e cumentzu a disegnai su corpus de sa befana Una cosa facili facili. Fatzu una specia de potalli, chi atru no est chi su bistiri de sa befana, is busciacas e chi 'oleis is butonis, poita sa faci poi andat diaici, e duncas dd'aciungeus is peis, is bratzus e is manus. E poi cumentzaus a ciapai is atrus coloris. Apu nau ca Su su bistiri ddu fatzu blu e duncas prima de totu mi torru a passai cun su colori nieddu, cun su pennarellu nieddu is cosas chi apu disegnau. E poi potzu comentzai a colorai. Pigu su colori asullu. E colloru de asullu, apu insetau fintzas a sa tonalidadi de su de su blu, ddu assimbillat unu pagheddu a sa a su paperi po is arregallus chi apu imperau po po fai su capeddu. Aici est in tunu, est a sa moda custa befana. Deu apu imperau su blu, però os atrus podeis imperai s'arrùbiu, su bordou, su colori chi si praxit de prus po po bistiri sa befana, su colori de castàngia, podeis imperai tzàpulus o mancai, po èssiri prus realìstica, custa est una cosa fàcili fàcili chi podint fai fintzas is prus piticheddus. Cumenti s'apo nau cun sa faci, deu seu imperendi is pennarellus, ma bosatrus podeis imperai is tèmperas, is làpis coloraus, is acuareddus, cun s'acuareddu de siguru essit prus bellixeddu. is butonis ddus feus a colori de prata e is busciacas puru ddas torraus a passai cun su colori de prata

Oh, una 'orta chi eus spaciau de colorai su bistiri de sa Befana, nci torru a passai custu, depeus colorai is atras partis, e duncas is manus a colori de arrosa, e is botinus, is crapitas nieddas, Spaciau custu pigaus sa conca e sa colla pagu pagu colla innoi no depu lompi finzas a susu poita una sa punta de su capeddu abarrat in foras custa dda poneus cun sa faci a custa parti e mi dd'atacu innoi poi fatu custu depo cuncordai sa scova e duncas po fai sa scova pigu s'atru arrogu de paperi chi deu apu giai cumentzau a colorai ddu podeis fai grogu siat a una parti chi a s'atra deu imoi ddu lassu diaici agoa pigu is ferrus e segu innoi e ddi fatzu totu is striscixeddas poita custa depit bessiri una scova no depu lompi fintzas a susu poita sa parti chi no est segada dda depu poi ponni a sa fini de sa steca de gelau

e candu apu spaciau de fai custas striscixeddas, atentzioni a is didus, pigu sa colla e dda pongu innoi in pitzus sceti, unu bellu pagu ndi pongu, agoa pigu sa steca de gelau e cumentzendi de innoi dda trotoxu totu in pitzus diaici. Chi 'oleis podeis fai fintzas una striscixedda niedda innoi, chi nci est pagu pagu colla innoi però, asinunca si stacat,

po fai prus prus impressi podeis imperai fintzas sa colla callenti però fendi·sì agiudai de una de una mama o de unu babbu o de una sorri insomma de una persona manna e custa esti sa befanedda cosa nostra chi 'oleis podeis colorai su sfundu puru podeis fai matixedha de Natali ita ndi sciu sa luna cun d'una befana chi bolat, su chi 'olleis podeis aciungi su chi si praxit de prus e fintzas a innoi in pitzus, in su capeddhu o in o in su bistiri podeis aciungi stellixeddhas, su chi si praxit de prus. E duncas ci seus, deu e is befaneddhas cosa mia si saludu Feis a bonus, si bieus sa prossima 'otta po fai impari un'atru traballeddu. A si biri!